obido anyị nwa eji na-ayọ ego anyị eji chọọ ka anyị wee save ndị be anyị but there's something we can do we can have a conversation we can tune in most of us na tune out most of us n'obodo oyibo we, we don't care anymore ike agwụgo anyị we are jaded ọ ihe ndị oyibo na-akpọ ya akụkọ niile a na-agbaka anyị isi ya chọọzi we are not interested anymore but we cannot afford not to be anyị nwere luxury ndị nọ n'ụlọ enweghị

so m wee sị thank you m wee sị ka ka ọ bịa here ka anyị wee nwee ike wee kpaa nkata with him share ideas o welụkwa ọ nakwa n'ụnọ o meetikwa ndị ọ na-emeet ya na ha na-akpa nkata o nwere ike nwee ihe somebody kwuru ebe ọ sị nekwa ihe ndị nọ na Amerịka gwara ya na ihe ọ mụtara ebe a na ihe o kwulu na unu nwere ike ime ndị nọ na Amerịka o wee dịlị anyị mma um, enwere m ike bịakwazi ọzọ kwukwazi okwu more but ka m mee invite uh, maazị ezeoke um,
ụmụnne m ekene m unu ọzọ afa m bụ maazị ezeoke um, afa echichi m bụkwanụ onye njenje ka onye isi awọ ihe ama nke mbụ n'ezinifite nke dị n'agụata unu ga-amazi ka esi wee nwezie njenje media o sitere n'afa otutu m dịka nwanne m nwoke si wee kwu abịara m America uh, two weeks ago I think abịara m Igbo landing still part of the story We are working on a documentary on Igbo landing that Chukwu mee ebere the week a na-abanye ka ọ ga-apụta. We want to tell our story. And in telling our story, we are standing unapologetically ndị Igbo onye ọ dịrọ mma ọ bụrọ mụwa kee onwe m onye Igbo so we have to tell our story in the part of telling our story nwanne m nwoke sị m na ọ ga-adịkwa mma na ọ bụ na m ga-abịa New York cos m gwara ya na m chọrọ ịbịa Washington so m sịzie okay a sị na ọ rịla ọjị kpara ọjị nkụ na ala arịa ọjị kwa daa m wee sị ka a lịa ya bụ ọjị sị kpakwaa na ya bụ nkụ a kpaa ya ofu ugbo m wee nọrọ ebe a ee m na-asị gị na mgbe m bịabu na asị m na ọ dịkwa ka e nwere ka ife si ede na ụka bụkwa a sị na ụka a kpara akpa isi ka e ji ekwe ya ụmụnne m o nwerọ onye a fụ mgbe anyị bịara mana amarọ m na ndị New York bụ ndị na-eje ije abalị ndị na-eje ije abalị mana ama m na ihe New York ji eje ije abalị bụ nọọ maka ndị ọgaranya ka ha bụ maka na onye nwunye ya na-ere restaurant ara emeshọrọ nni ya nni emeshọrọ ndị New York nwe ebe ha na-eme meeting ya nwa mee ha ji eje late maka na ụmụnna ọ na-abụ unu jee kwụọ ndị ọcha ụgwọ a sị unu na meeting ga-abụ 6 to 8 unu ya-abịa by 6 if not ọ kụwa 8 a kpọọra unu police a kpọchie ụzọ gbanyụọ ọkụ mana unu nwe ọ bụrụzi ọ bụrụ ndị na-anụ di a sị na ọ bụrụzi unu ara eme ọyị unu egogo wholesale gbaa nkwụ gbaa ụkwụ kpọrọ nakpuo mgbe o ji ego gị o wee bụrụ ya ọ bụrụ ụka bụrụ inu so ụmụnne m dịka nwanne nwoke si wee kwu a sị na um, a bata na Naịjirịa na ọnọdụ ugo adịghị egbe mma o nwekwa ọnọdụ ugo adịghị egbe mma ọtụtụ ihe na-emenụ na be anyị etu m esi bido kene bụ na mgbe ụfọdụ ihe na-eme na be anyị ara dịsịkwanụ ka anyị nwa nọ obodo oyibo si afụ ya o nwere mgbe m ga-anọ be m na Anambra nweta call mmadụ asị m kedu ebe ị nọ sị ya na m nọkwa Anambra sị m gịnị ebee ka ị nọ why i ji nọrọ Anambra na gịnị na-eme nke a sị m ya ọ ebe a m nọ ka o nwe ebe ọzọ unu na-ekwu maka ya You know, and it is out of love ka ndị nọ na diaspora ji worry so much maka ndị nọ n'ụnọ ọ bụrụkwa na o nwere ife na-emenụ mana ihe m na-agwa anyị bụ na ọ bụcharọ ka ihe a, ndị okenye sịkwa na ọ bụrọ ka akị inu si atọ ka o si ada ọ bụcharọ ka ọ- ka o si dị mgbe ụfọdụ mana dịka o si dị a bịa n'ihe a na-eme ndị Igbo ọ dịrọ m ka anyị ga-ekwu ihe a na-eme ndị Igbo hapụ ikwu ihe ndị Igbo na-eme onwe ha ọ bụrụ na anyị kwube sọsọ ihe a na-eme ndị Igbo ma na anyị anarọ agwa onwe anyị eziokwu maka na a na-asị na Okeke nwaanyị dị ntị njọ ọ bụ eziokwu na o nwe ife a na-eme ndị Igbo mana ife Igbo na-eme onwe ha o nwere lot ị bata na Lagos ọ bụ eziokwu na a na-akụtusi ụnọ mana mgbe ụfọdụ ana m ayọ o nwee onye n'ime anyị nọ ebe a chọrọ igo anị biko do not be in a hurry do the proper search search ị ga-eme include ha ka ị malụ the original mapping of that place m ma-agwa ụnụ ha o nwere mgbe a kụtụsịrị ụnọ na Lekki a bịa gosi canal kụtụsịa ụnọ ndị mmadụ ị bata na social media ọ na-ewu na a kụtụsịrị ụnọ ndị Igbo na a kụtụsịrị ụnọ ndị Igbo I made inquiries. I reached out to ndị Igbo sị na a kụtụrụ ụnọ fa we wanted to take it over and do the media hype na ọ bụ ụnọ ndị Igbo the commissioner of environment Lagos State wee jee na Arise wee kwue na um, o nwee onye nwelu akwụkwọ Ikike e nyere ya ka o wee lụọ ụnọ ebe ahụ ya kwuo mụnwa wee jee na Twitter and on my social handles reached out to people biko o nwee onye nwelu akwụkwọ dịka e si ekwu welụ luo tata nwerọ ofu onye bịachighatala azụ gosi m na o nwere ya bụ akwụkwọ a ma na mgbe ụfọdụ na anyị na-awa anya mana ọ sịkwa na onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche ọ bụrụ na anyị malụ na o nwee ka obodo si afụ anyị ka anyị ghalụkwanụ nụ biko nụ na onye a na-eme nkili adịghị mma igbo ntụ ka anyị malụnụ ka anyị ga-esi na-eme ụfọdụ ihe ọzọ dịka ibe ya bụ mgbe ụfọdụ unu bata n'iru akwụkwọ unu afụ ebe a na-akọ o bido na Ghana abata na Lagos ị nọkata ofu onye asị gị ee na ndị Igbo sị na ebe a bụ no man's land onye ekwudo m jụọ fa kedu onye Igbo ṅụọ mmiri ala unu ya-asị na ọ bata be unu wee sị na ọ bụ no man's land nwerọ onye Igbo ya-ekwu ya because anyị ma na anị a ị zọdo ụkwụ bụ mmadụ nwe ya ị bata be mmadụ nwere onye n'ime anyị n'ebe a ga-abụ ọ bata be dimkpa ibe ya o nene family picture nenesịa ya ọ sị kai gịnị mere na m anọrọ na family picture ị na-ajụ ọ be gị so ọ bụrụ na ị ghọta ya ana m agwa ndị na-ekwube a sị na ndị Igbo na-akwanyelu ugwu ebe ha nọ ọ ikwanyelu mmadụ ugwu mere ọ ya-abụ ị fụ ihe gị akpọọ m gị sị biko ego one ka i ya-ele ya mụ na gị ekwube ọ daba ekwuwe ka m ma-esi kwụọ ụgwọ kwụọ ụgwọ ajụgo m sị biko sị gwa anyị ebe a sị na ndị Igbo bịa were anị mmadụ n'ike o nwerọ ebe m ma Igbo na-ewe anị n'ike o nwekwanụ ebe ọ ga-abụ ị bata a sị na Igbo bi n'ime ọfịa na ihe Igbo na-eme bụ Igbo bịa ha ejee jee ofu ebe jee dozie ya ha dozie ha ebili i jee na Ajao Estate Igbo na-ego swamp lụba ya lụsịa mana nke ikpeazụ a bụ ihe gbagwonwuziri anya dịka nkata mụ na Rudolf Okonkwo kpago mgbe publish ya ọtụtụ n'ime anyị ga-ekili ya o nwelu ọtụtụ ebe dịka Eti-Osa Local Government iteta ụla ịfụ na street dịka ili atọ afa ndị Igbo 90% nke ọzọ ụmụnne anyị ndị Ijaw na Itsekiri agbanwuo ya n'otu mbọsị ọ dịrọ mma ama m ọ bụrụ na unu ma ebe American Embassy dị na Victoria Island o nwere mgbe e chenjiri ya you can rename street o nwere onye sị na adị rename street mana ọjị na-ada ọjị anyị ta na-ada ada ọjị ara agbụ agbụ mbọsị ọbụla ịpụta n'ukwu ọjị ịfụ ebe ọjị gbụ mana o nwe ihe dị o nwere ihe mere ọjị ji wee gbụ ọjị ara agbụ agbụ ọ na-ada ada i nene ihe menụ ịfụ na street ka a nọkatalụ bịa rename ya etu e si wee rename ya ọ dị ka ọjị gbụrụ agbụ o nwere ihe menụ gịnị bụ ihe ahụ menụ One of the programs anyị na-adị eme the state of the Igbo nation where we get our leaders n'anị Igbo ka ha bịa gwa ndị Igbo okwu because it's a town hall any of us can join onye ọ sọrọ ya bịa join ask your governors your and ihe anyị ji eme ya bụkwanụ ka anyị ịmago maka na a na-ekwu ọchịchị ọ dịka um, ndị gboo si a na-ama atụ ụtụ ọhụrụ dịka ọ dị n'olu na ọkwa na amaghị gị aka n'azụ na otu ọhụụ na onye na-agwa ya okwu otu ọhụụ na-abụ nkụtụkọ nkụtụkọ ihe a na-ekwu ka ọ ghara inwe nke ya emebi ibi ya so in all this One key message dị ebe a bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo kwesịrị ịma na agwọ nọ n'akịrịka and na ihe ya bụ agwọ ji nọrọ n'akịrịka bụ na anyị jụrụ ịdịzi ka ihe a kọrọ anyị a sị anyị na Igbo afụhọ onwe ha n'anya na Igbo enweghị ike iji ofu obi wee kwuo okwu atụọ akwụkwọ igbo were ofu obi kwuo okwu tụọ tụọ 90 something percent anambra tụ tụsịa 93 percent total in average i think uh, 87 when you do the average bata lagos tụọ tụpụ nwoke nọ be ya n'ụnọ Mungo Park discover Lagos tụpụ ya n'enu oche ọkwa ndị a sị na ha enwerọ ike iji ofu obi mana ọtụtụ ndị anyị amarọ unu bata social media ee igbo hate themselves igbo cannot do this well ị join ya because ị mara ebe a na-eje mana mgbe afụziri na wait a minute ọ bụrụkwa Amuneke sị wait a minute ihe a a na-agwakwanụ ndị a they can actually do different what else can we do ngwa ka anyị tinyezi ọgba aghara n'etiti ha na anyị nwa because onye ị jụalụ kịta sị ya gwa m onye ị ma afa ya jili ọnụ o ji eli ji eli ede in the last 10 years wee kwuo na Lagos is no man's land o nwerọ onye m ma ọ bụrụ na unu ma gwa m onye kwulu but I, I do not know o nwe onye Igbo na-ekwu ya yes in 1947 you know e kwulu ya in 1952 or 53 political contestation but ọ bụrọ in the context e ji wee use ya in 1983 Shagari used it during that same campaign late Chief Jakande used it but also not as derogatory ihe a bụ na iji kọwa na ebe a bụkwanụ federal capital na o kwesịrị ịbụ ihe kwesịrị ijikọta onye ọbụna na o nwerọ onye nwe ya iche na o nwerọ onye nwe ya iche abụrọkwa na onye Ikorodu enwerọzikwa be nna ya maka na ihe m ji ekwu ya bụ na mgbe ị ga-eji go anị ọ bụrọ gị nwa lesi onwe gị anị ọ onye nwe anị di ana the owner of the land bụ onye ga-elesi gị anị but na abaa na ndọrọ ndọrọ a sịzịa sị wele ya kwubeni ya ọ bụrụ na unu na-ekwu ya na-ekwu ya ka a sịzịa na ndị a na ha ihe ha ji mee wụ na ha chọọ ịbịa nala unu obodo unu maka ọ bụrụ na anyị ga-azọtakwa ihe ọzọ 2027 nọ itinye ọgba aghara ehe unu akpọzie ha asị ndị tụnyeburu nwanne ha na mbụ wee kpọọ asị maka na ọ ha nwa nke bụ eziokwu bụ na ụmụnna anyị na ọ bụ ndị nwe obodo mee na nwanne anyị nwoke winụrụ ebe ahụ onye sị gị na ọ anyị nwa asị okwu ọ ha nwa maka na ha achọghọ nwanne ha nwoke ha enegwu ya anya wee fụ na o nwere ihe dị iche o na ọ so ebe a ka ọ dịziala anyị nwa ịma kedu anyị nwa bụ ndị Igbo kedu ka anyị ga-esi wee mee ya ọ bụrọ okwu ofu onye ọ bụ izu ụmụnne anyị nwa n'onwe anyị nọkwanụ na ịgbasa ozi ndị nta akụkọ ọ bụrụ na anyị na ụmụnna anyị kpasịa nkata anyị egekwa unu ntị malụ ihe unu na-agwa anyị ka ị ka a ga-esi wee kwọ ya bụ onye ukwu wa a tụgharịa alo a sị na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ anyị wee marakwanụ ka a ga-esi kwa ya bụ onye ukwu wa maka na abalị a ọ bụrụ m anwụrụ ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede na o nwerọkwazi ihe ọzọ m ma ekwu maka na a sị na ya bụ ọgba mgbada ọ gbasịa egwu bọọ ike ma na ihe ọ mụta n'egwu agwụna so etu ọ dị bụ n'ọnụ anyị ncha ka anyị tụọnụ alo ka ụmụnne dịka nwanne nwoke si wee kwu kedu ka unu si afụ ya etu anyị nwa si afụ ya ọ dị iche Ee, ọ bụrụ na etu anyị si afụ ya dị iche unu akọwala anyị ọ bụkwa na o nwere alo unu ga-atụta ehe unu agwa anyị you know, o nwekwanụ ka unu si efe ya unu agwa anyị aga m asị na ọ ga-aka mma dịka nke m kwugo na nke nwanne m kwugo na ihe ọbụla batakwanụ unu n'isi na aga m asị na ọ ga-aka mma o nwee onye nwere ajụjụ ma ọ kwanụ onye nwere ihe ọ ga-ekwu maka na ndị oyibo sị na ọ two-way traffic ka anyị wee malụnụ ihe anyị ga-eme o nwekwanụ nke anyị ga-aza dịka etu anyị si wee na-akpagharị na mba ụwa niile a ga-azakwa ndị Igbo ekenekwa m unu thank you
Okay, thank you, Mazi. Okay, uh, before I will, uh, one more question, somewhere. I just can add there one or two things. so ihe anyị na-eme um, oge ịntanetị bidoro you know what they call oge ịntanetị bidoro 1990s unu ma na ọ ndị Igbo bidoro midia na Naịjirịa you know Azikiwe dem um, emesịa midia Naịjirịa bụ dabazie Lagos Ibadan Press ndị Yoruba take over um, A ma m na ọ dị clear to everybody the power of the media.
Yes, sir. Yes, sir.
Uh-huh. So ndị Igbo lose out. Ị ma why ndị Igbo ji lose out na media. Ego adịghị there. Ego adịghị there. Ndị Igbo nee anya ọ bụrụ na ihe a na-eme na ego adịghị apụta ha gbafere. Mana over time ndị na-akọ akụkọ who who Achebe sị na ọ bụrụ na lion kọọ akụkọ how he killed um, a goat. Ọ ihe ọ chọrọ ọ kọọ and that will be the story until the goats nwee their own historian bido kọwa their own story. So the point m na-eme just to be quick because enweghị m a lot of time. Media internet bido ndị Igbo dominate kwa ya. Okay? Over time ndị Igbo ego fụkwa na ego adịghị ya ndị Igbo kwụsị ya. Ndị Yoruba take over. And these stories a na-akọ

ana m anọdụ anị every 3 hours sometimes 8 hours anyị na-anọdụ anị a na-akọ a na-ekwu maka Naịjirịa ị ma ndị na-asupport ihe anyị na-eme ndị Yoruba ndị na-anọkọta sendie 2 dollars sikonu well because ha ma in their head ha ma na it's commitment ihe ahụ anyị na-eme ọ m tinye a taxi m make more money than ịnọdụ anị na ịntanetị na-akọ ogologo akụkọ but they know it costs money to do that you pay people you have they support the media ụbọchị ọ kpọọlụ gị kpọọ gị sị gị ọ bụ na ya na-enye 2 dollars every week ọ kpọọ gị sị gị na mama ya nwụrụ or something important ya nwere this story you will put the story there that's how the media works I can tell you stories, stories, experiences over the years. Ndị be anyị amaghị how to use the media. Ndị be anyị amaghị the importance of the media. And then we pay a price for it. because the media tell a story about you ọ ya-ewe gị days and months before you can correct it e tinye gị na front page kịta na newspaper na i melu this ị bịa kpọta ndị the lawyers gbaa ha akwụkwọ emesịa ndị je na page 10 je dee okay we are sorry it wasn't like that nobody will read that one ha agụgo the main one ndị na ị bụ onye ohi that's it media is very powerful mana ndị be anyị ama how to use it ndị be anyị che na ọ ime mkpọtụ na i nwere ego na-aba mba ọkwa ị ma Obi Cubana media dee two things two days uh, destroy ya gị you are gone ọ ya ewezi gị years you recover before you recover yeah. so anyị amaha the power of the media and we are paying a price for it the narrative of ndị Igbo ihe niile a na-akọ maka ndị Igbo bụ because na ọ ndị mmadụ kọlụ the story we have to do more ọ dị very important anyị adị agụkwụzi akwụkwọ anyị nwere ide akwụkwọ ebu m akwụkwọ m delu emesịa m edebelu unu unu chọọ onye chọọ ya golu onye chọọ were unu nyezie ndị Igbo ọ bụ my donation to Igbo organization um, mana ọ dị more important to me na na a gụrụ akwụkwọ na people pay attention to what is happening in the media

oge Achebe nwụrụ I, I, I cried because um, o nwere World Igbo Congress convention dị na Dallas a na-ekwu ka e mee something for Achebe people aghọta the importance of Achebe we say ha remove Okonkwo from remove Achebe from this Igbo life ndụ ndị Igbo wepụ Achebe and Okonkwo things fall apart what, what is left nothing nothing is left o nwere ike ọ bụrụ okotoko ka anyị ji na-eme ndị Igbo ma otondo the I concept of onye Igbo bụ otondo that may be what people will remember as ndị Igbo ọkwa ị ma etu e si ekwu maka ndị Bini a sị na ha na-agba ashawo ma this is how it will be exactly

Ọ sị Okonkwo, I read about, I say about my grandfather, my great grandfather. Bono, ọ dị ọ dị amazed, my great grandfather, yeah. I teach in a college, you know, students will come, students from all over the world. Ha na-ene m anya, Okonkwo, na ha gụrụ ya na China. Ọ gụrụ ya na Germany. He said, oh yeah, my great grandfather. so, so so it's very important ndị ọzọ ma ihe anyị na-ekwu o nwere ndị Ezeoke can tell you ndị mụ na ha na-emekọ ihe some of you ma Adeola Fayehun it's my colleague oge mụ na ya lụlụ na Sahara so i know how these her own people appreciate what she does how they know the importance of what she does ọ na-represent ha even if na ọ dị ekwu maka Yoruba every day even if na ọ dị apụta the fact na ọ nọ there ọ na-abụ nsogbu dị na naijiria akpọba m na fon ndị a dị ajụkọ kedu ebe ị nọ ị ka nọ ị ka dị ndụ o nwere ike nwe ụbọsị ejidere ojukwu oge ojukwu ka dị ndụ he was arrested i don't know i don't remember what happened somebody kpọọ m na fon na na na ihe ede something ihe ede sosị anyị chere na ị nwere phd i denụ something ị gụrụ akwụkwọ ọ sọ mụnwa gụrụ ị gụrụ akwụkwọ dee something so kpọwa m kpọ one day the same problem and sị na o nwe plen e nwe na JFK chọrọ ka na na-achọ ndị ya-aba ka jee Naijiria ka e je nụọ ọgụ so the point is that until something e nwere help need mgbe a ka a na-echeta na o nwe ndị na-ekwuru ekwuru mmadụ na-ekwuru ndị ndị Igbo ihe ọ na-alụ what I'm doing is not anything near what he's doing. He ọ na-aga on the ground na-aga from every town every city every na-eme interview almost all the professors all the people akọtụlụ ogologo but onye naa from here bikonụ bikonụ I know na anyị na like ebe ịchụ ego na every other thing if you don't have if you, if you lose your story If you allow other people to tell your story, all these other things you may acquire will mean no anything. But wait, man, it doesn't mean anything. It's like I like what you were saying about Homakai. Aluchu Nakeda, hmm? I will Nakeda. If you can't get these kids to continue, it's of no use. oge m bi na Boston anyị na-eje ụka ụka m na-eje leta anyị nọ na ebe a na-akpọ um, Italian Cultural Center ndị lụrụ ya anwụsigo ụmụ ha abụrụgo Americans they don't care about so a na-erentizi out for anybody chọrọ ime anything o nwe ụbọchị m gara there anyị na-aga ma ọ bụ Thursday Tuesday m gara there fụ Italian it's gone so it's very important the same thing about the story our story is very important if we lose it if we don't support the preservation

ihe njiri nọrọ ebe a tata wụ Rudolf onye kpọrọ m wee sị m na maazị ezeoke na-abịa amaghị m emitibeghị m ya before mana awọchigo m some of his shows and his interviews wee mara na ọ wụ nwa afọ igbo ṅụjuru mmiri ara afọ ka ọ ị ka na-aṅụ ọ sị na ya ka na-aṅụ mmiri ara mana nke ahụ na-eji isi um, wee sị na m ga-anọrịrị ebe a taa ndị ihe nji sị na m ga-anọrịrị ebe a taa maka ihe a Rudolf kwuru ebe a ugbu a mkpa midia dị na ndụ obodo ọ wụla na mụ na Rudolf dị mma wee ruo today well, partly because of his dedication to remain in media otu mụ na ya si wee mata um, ikekwe ụfọdụ n'ime unu ma ụfọdụ n'ime unu amaha oge e mere World Igbo Congress 1997 na na New York Hotel uh, I came there with my show e nwere show on stage ebe ahụ I came with a, a protest

ọ wụ na ọ banye ọrụ city nweta engineering job na-arụ ya you know he will be making more money but he will not be making as much impact uru onye a bara ndị Igbo uru onye a bara ndị Igbo injinia niile anyị nwere na New York abaghara ya ndị Igbo and I I'm an engineer as well. So mgbe ụfọdụ ego awụhụ everything. Mana ndị be anyị sị na ego wụ everything. And s- some of that i nwere ike gaghị atacha anyị ụta. Um, we fought the civil war, we lost everything. So agha ebie Onye ọ wụla na-achụ ego. So if the only thing that matters in the world awụrụ ego. Mana ọ na-adị m ka oge eruole na be anyị- ndị be anyị oge anyị ga-amata na e nwe ihe ndị ọzọ dị mkpa even ka mkpa karịa ego. And make sure na anyị na not only na anyị mere internalize but na-agwa ya ụmụaka anyị because as parents ihe anyị na-achọ ka ụmụaka anyị gụọ you know, those high sounding courses or, oh, or oh, the doctor or oh, engineer. Chinua Achebe a kpọrọ aha ebe a medicine ka ọ gara ịgụ na University of Ibadan ọ ihe Chinua Achebe gara ịgụ na University of Ibadan ọ gaa gụọ ya one year were hụ na ọ wụghị ebe ahụ ka akara aka ya dị he left medicine Chinua Achebe is the most singular important Igbo person ever enweghị any Igbo human being chineke kegoro dị more known n'ụwa anyị nọ na ya taa karịa Chinua Achebe not one person comes even close gịnị ka o ji mee ya pen na ụbụrụ isi ya and he wrote wonderful seminal books ị pụọ ebe ọbụla gwa ha na ị wụ onye Igbo ndị ma Chinua Achebe onye izizi ha ga-ajụ gị ase ya wụ Chinua Achebe the man put us on the on, on top of the mountain ọ ihe Chinua Achebe mere to ndị Igbo ụfọdụ ndị be anyị ndị ụka ndị ụka riri isi alikeghị Chinua Achebe because his books, you know, mere indict the the missionaries wetara anyị ụka and otu ha si wee tọnụọ society anyị upside down so ndị ụka anyị alikeghị ya a lot mana enweghị ihe ọbụla o dere na-awụghị eziokwu so biko nụ um, maazị ezeoke ekelela m gị sị gị biko nnọọ welcome to new york um, ị hụna ụmụnne gị hmm? adị m happy na oge anyị bịara anyị dị mmadụ anọ ugbu a hall ejula right and ọ gịnwa ka ha ji maka gị wee bịa eh? um, onye nke a anyị ma ya ama already actually Igbo organization has honored uh, Rudolph you know, some years ago they actually gave him, gave him an award so onye nke a anatago oke oke ya ọ natago oke ya ọ gịnwa ka ọ fọ so um, biko ndị be anyị ekele m ụnụ obi dị m ụtọ ịbịa ebe a taa wee bịa hụ ndị m na-ahụbeghị for for donkey years eh? I'm very happy um, nwoke ọma ekele m gị for opening the door and allowing uh, us to come here and welcome our brother um, as I look at This place I see Evans, one of the ndị malitere Igbo organization. Kedu Ambrose na ebe a? Biko nụ, ndewonu. Enwe ndị nọ na ama ha, uh, Injinia Nweke, uh, Vero kee ebe ọ nọ. Ihe a the old faces ndị m ma back in the day. Biko ekelela m ụnụ ọ and uh, my sister nọ here. You know, udo dịrị ụnụ. Biko nụ, taa wụ gboo ihe na-eme ndị Igbo na Naịjirịa ọ dị aha o siri ike um, ka o si kwuo okwu ụfọdụ wụ ihe a na-eme anyị ụfọdụ nwe ike wụrụ ihe anyị na-eme onwe anyị but even ihe ndị ahụ anyị na-eme onwe anyị i nekwa anya ọ wụ ihe mere ede o ji bee nwịị ihe m na-agwa ndị mmadụ wụ I don't know na enwere any ethnic group a ga-eme ihe e mere ndị Igbo that will not be worse than ebe ndị Igbo nọ taa so ihe ahụ ị hụrụ a na-asị anyị na-eme onwe anyị ọ wụkwa ihe ahụ e mere anyị bụ ya for the most part so and the way I put it myself na enweghị anything dị wrong with Igbos that cannot be fixed with ihe dị right with ndị Igbo maka anyị demere Igbo deme mfụ so biko nụ ka anyị na-aga n'ihu um, ka anyị buru nụ ihe ndị a n'uche we need more people in the media and we need to support our brothers ndị nọ na that media because somehow our voice ndewonu
um, Njenje ndewo obi dị anyị mma ịhụ gị Rudolf ndewo kefụ agbara tịtị ga na-afọ amụọ and more imehụ ndị nọ nga agbara chaga nwanne Zebrudaya kama ga eje klọb chaga nwanne Okonkwọ now ihe a wụ izu ụmụnne anyị gbaga mkpuke okwu naabụọ o kwuru dị mkpa maka nsogbu ndị igbo nwere ahụrụ ya anyị nwere nsogbu abụọ cha anyị mgba nke mbụ wụ Islamic invasion which is already happening nke abụọ wụ internal invasion by ụmụnne anyị ndị Igbo the politicians and that brings my question anyị nwere two exceptional people igwe nweghị onye agaghị ele anya now onye ọzọ after Ikemba that is one major issue but anyị nwere two governors nwere onwe ha standing out njenje Rudolf o nwere any way anyị nwere ike iji carry on asking anybody who wants to run point blank ị chọọ ị run ị ga-arụ like Otti ị ga-arụ like Mbah without missing words jụọ ha maka na these two people ewefula onwe ha na-arụ ihe a hụrụ anya ọ na the Igbo governors ndị chọrọ ịrụ ọrụ now enwe ike ịrụ ọrụ like Otti

Probably we have to go beyond that. Most of uh, ndị niile nọ ebe ha bi na support their vigilante group. Misha, can you sit down? Can you lay their face? Thank you. So, elee ihe unu chere? How can we do that without just saying ọ wụ na somebody ị chọọ ị run for governor a jụọ gị ị na-apụta Can you compare yourself with Obi? Ọ na e mee gị elect. What can you do? Thank you. Ndị Igbo, ndewonu. Aha m bụ Chief Adadịọramma One n'Akokwa. Ezinne nwere ugwu digital.

ndewo i have been following you long long time ago so emetigokwana gị in person one time na st clement bụ ndị nne obi mere so this is my second time emetigị life so my question to you ebe i si directly from Nigeria bịa biko ihe m chọrọ ịjụ ị ma anyị nwa na ebe a stories anyị na-anụ gbasara ihe na-eme na Naịjirịa dị too much ụfọdụ anyị ama ma ọ exaggeration or a reality but based on ihe anyị na-anụ abụ m onye Imo State and onye Ọlụ ka m bụ anụ m that most majority of towns n'Ọlụ ndị mmadụ adịgo deserted ebe ahụ even ndị chief na-achị ha nọ agbafechago and nke m nụ recently maybe some of you ga-amakwa this guy a na-akpọ Okwuruọha ndị na-nọ na Facebook or gịnwa makwa about him so awachiri m ihe o kwuru ụbọchị a 31st of August ọ sị ya gara Ọlụ Huh? This year. July, right. So, ụbọchị ọ na-akọzi ya ọ sị na the thing mere ya ahụ ọkwa first of August a. So, ọ sị na ya gara Ọlụ. And onye ọbụla ma na ihe ọ na-eme ndị Igbo Naijiria bụ ihe gbasara charity work. so ego ọ kọlektiri for somebody nwere terminal illness n'Ọlụ ka ọ ga ka ọ ga deliver ọ sị ya pụta e kidnapụọ ya and ọ sị mgbe ya gara ọ sị ya mechiri anya ya ekweghị emepe anya ya because na the words etu e si egbu ndị mmadụ bụ na imega ha anya ọ bụrụ onye ị ma ha mara na ị ma ha ha gbuo gị they don't care so ọ sị ya mechisi anya ya ike and ihe ọ na-akọwa ahụ na mgbe ha buru ya garuo ebe nwa na e buru ya ga ọ sị na o teka na ebe e buru ya ba na even ya ahụzi onwe ya as onye ga-adị ndụ